Uh, we joined hands together and uh, we've achieved really, really great things. ndi ku malawi kuno kuno si ku mangalande ndifunseko mchichewa funso limeneli amalawi mwatumikira bwino pa zaka 20 zimene mwakhala mukutumikira ngati munthu wandale 15 mukuwatumikira ngati phungu wa nyumba ya malamulo mwatumikira bwino mwachilungamo komanso moona mtima ineyo ndithu sindingalankhule mokayika komanso mochita mantha Ayi mpang'ono pomwe, chifukwa chonena kuti ndikuzindikira kuti angakhale anthu amene eni ake a chitukuko akutha kunena kuti zomwe zachitika mu constituency yathu sitikutha kumvetsa, mwina mwake kunena kuti nzichani makamaka. Eh, kwa nthawi yaitali ife tinkafuna zipatala kumeneko kunalibe, ndiye kenakono tinang, tinangoganiza kunena kuti kangachepe komwe tili nakoka timalandira ku parliament, kamene amati constituency development fund, tikagwiritse ntchito. Ndiye tinagwirana manja moti tamanga chipatala choti simungamvetse kuti chinamangidwa ndi ndalama za Constituency Development Fund komanso achimanga ndi anthu eni eni ake. Chipatala chimenechi chili pa timati m'mudzi mwa Mwangolera malo otchedwa Mwenilondo. Komanso tamanganso maternity wing yapamwamba kwambiri pa Lupembe Health Centre. Eh, simungamvetsenso kuti kuti ndalama zimenezi zamangidwa kuchoka Za Constituency Development CDF. eh, za CDF komanso Amanga ndithu anthu akumudzi uku pogwiritsa ntchito katundu wa m'mudzi ngati njerwa, mchenga ndi zina zoterozo. Komanso tamanganso sukulu yapamwamba kwambiri ya Junior Primary School yotchedwa Mpopi Bonda imene ndi sukulu yamakono kwambiri. Ndipo ndinakakondwa kwambiri kunena kuti mutapeza mpata kuti mutapita ku Karongako kukajambula kuti taonanitu. Muli ready liti ineyo even angakhale mawa ndikhoza kupatsani galimoto kuti mupite. Mu- sini- sini- Sindikuperekezani mupite nokha mukafatse kumeneko. mukawafunse kuti zimenezi zamangidwa bwanji komanso kuti kwa nthawi yaitali bwanji mumva kuti izizo zokhazi tikuziona panozi tamanga 5 years pogwiritsa ntchito ndalama zomwe timalandira kuchokera ku parliament aphungu anzanu ku malawi kuno amene mumakagwira nawo ntchito ku nyumba ya malamulo ambiri akukanika kugwiritsa ntchito cdf imeneyi chinsinsi chanu nchotani

Tikafunsa ma constituents awo kapena anthu awo amene amawayang'anira, ambiri mwa iwo amanena zoti mm sizikuyenda, development wise sizikuyenda. Koma tikukamba za CDF yomwe ndi ndalama yomwe imachokera ku boma ya misonkho imene imathandizira ntchito zimenezi. Ndichifukwa chake tikufunsa kuti chinsinsi chanu ndi chotani kuti mudzikwanitsa kugwiritsa ntchito CDF mwachilungamo, mwandondomeko komanso mooneka kuti ntchito zachitukuko zikupita patsogolo. Eeh chabwino mwina mwake nditi ndilankhule za ku Karonga Central Constituency. Ineyo chinsinsi chake nchoyamba chonena kuti kumazindikira kuti makobiri amene amaperekedwa kuchokera ku boma ndi simakobiri oti MP ayike mthumba mwake iyayi. Makobiri amenewo ndithu awafikire anthu ndiye ndi chinthu chimodzi chomwe ine ndinaonetsetsa kuti tipange choncho. Nkana zambiri zaoneka zimene tagwira ntchito pogwiritsa ntchito makobiri amenewa. Koma sono chinsinsi chake nchotere. Tikakhala mu ndale nthawi zambiri. kumalemekeza ndondomeko zimene zinaikidwa ndi boma ngati masiku ano mwamwayi tili ndi village development committees tili ndi area development committees eh, ndi makhansala ndi ndondomeko zimene kuzigwiritsa bwino ntchito mmene napangira ine ine ndalama za constituency development fund sindimaona kuti zi- zimalowa zingati koma zimatuluka zingati chifukwa ndinapereka mphamvu kwa area development committee ndi ma VDCs amene amakhala pansi ndi mafumu kuti kodi makobiri amenewa tiagwiritsa bwanji ntchito. Simumakasusukira nawo? Ayi, mwa mutati mufunse kwa DC ku Mwi- mwina Karonga muli chu- akuuzani muli kuti chuma kwambiri tu, amene- iyayi sizitengera kuti uli ndi chuma pena ulibe chi- chuma koma anthufe zomwe zalakwika kwambiri ku dziko lino la Malawi kusalo- kusatsatira malamulo Malamulo a dziko la Malawi ndi malamulo apamwamba kwambiri ndipo ndikuuzeni kunena kuti pali maiko ena amene anatengera malamulo a dziko lino la Malawi namakayendetsera ku maiko awo ngati Rwanda. Yes. A Rwanda mumamva kuti ana- ma- malamulo Anatenga ma ambiri policies. ma policies ambiri And they are anatenga doing better than anaenda Malawi. kupanga bwino chifukwa chonena chani ah, utsogoleri wa kumene kuja ndi atsogoleri onse amalemekeza malamulo Tsopano chimene chavutanso kwambiri kunoko, pepani kwambiri, koma eeh, ndiyenera kuchiyankhula, nchonena kuti eeh, nthawi zambiri ife andalefe sitimafuna kugwiritsa ntchito anthu amene ali ndi ukadaulo osiyanasiyana pa ntchito zawo. Ma technocrats in Eya, various that's, fields. that's a word. Okay. Timakhala ngati kuti timadziwa zonse, ndiye timakhala ngati tikulamula. Ndiye nthawi zambiri ma technocrats aja ndi anthu ena amanena kuti asiyeni. tione ndiye zimatilaka ndiye mumva kuti ayi a Mwenifumbo anamanga school block pena pake anamanga chipatala chagumuka yagwa chifukwa mosatsatira malangizo ndi uphungu kwa anthu amene ndi odzama awo akada- ali ndi ukadaulo wa- wa zimene napanga zimenezo ndiye ineyo ndinene chidule nawo kuti mkanena kuti kodi chinsinsi chake ndi chani ineyo naona kuti ineyo ndine wakunyumba ya malamulo ndimakhala responsible po panga pass ma budget sitingapange pange pass budget kuja nakayamba kumakamanganso zomangamanga ine ndemwe ndikuti sizokhala bwino ndi ndalama zija zikakhala kuti zatuluka ku parliament kuja chomwe ndimakhala ine ndimakhala nawo mumakomiti azitukuko zimene zija koma ndikupemphani kwambiri kuti zimene ndikuyankhula panozi zioneke ndithu kuti atayankhula a Mwenifumbo tinawatsatira ku constituency kwawo nkhani ya Amapanga- amapanga nyamene list ndi zimenezi ndi isa- Oh, isakhale ngati- mukuchallenge isakhale ngati kuti miseche kuchalenja kwambiri chifukwa kuti chimene chi- chi- chipereka chikhulupiriro kwa anthu akumalawi kunonena kuti tikhoza kupanga zinthu zikuluzikulu ndi zochepa zomwe tili nazo mdziko muno sizifuna kutengera mabiliyoni amene amatchulidwa mpalamente kuti tipange zinthu zooneka yayi makofini magulu angati 5 years imene ineyo nditayamba u MP wanga mu 1999 eh, Anthu ankandiuza kuti, kuti mupambane kwambiri muzigula ma coffin ngati mmene amapangira akuti akuti aja. Anatchula dzinalo loti sindingalibwereze pano. Ndiye ndinanena kuti, Aa koma abale, ineyo ndikayambe kumapanga chitukuko, chitukuko chidzaoneka liti chikamangolowa pansi paja? Osati bwanji tipange nkhani yonena kuti anthu amene ajawo asamamwalire ndiye tikhwimitse. ntchito ya za umoyo moti ndikukuuzani ineyo eh, mmene ndinkalowa u MP wanga ndinapeza chipatala chimodzi komanso chinali chotsekedwa komanso chinali pansi pa ulamuliro wa eh, district council nthawi imene chinali cholipirisa komanso chinali chotsekedwa Ndiye n'tabwera mwamwayi nthawi imeneyo a president nthawi imene anabwera ku constituency kwanga uh, olemekezeka a president opuma Bakili Muluzi ndeno ndinapempha kuti kodi bwana chipatala ichi sitingachidzutse kuti chikhale chipatala choti chiziyendetsedwa ndi boma anthu alephera kulipira komanso chotsekedwa mwamwayi anachitsekulitsa anatsekulitsa chipatala chimenecho ndinene more specifically kuti chipatala cha pa Lupembe lupembe health center eh ndi anyway chitatsekula imeji chatumikira ndithu ntchito ya za umoyo kwa nthawi yaitali kwambiri ndipo mbali imeneyo anthu ambiri inde chabwino nanga sindife anthu tinakumwalira imfa ndi imfa koma yagu- yathandiza kwambiri ndiye kunalibe chipatala ku Mlare n'namangitsa chipatala mothandizana ndi European Union amati micro projects a proposal and ndimathokoza kwambiri Dr. Munlo I think ali ku nduna ya uh, international but I'm not too sure okay. Dr. Munlo nthawi imene ali head of uh, micro projects ku EU mm. munthu amene ndimamlemekeza kwambiri ineyo sindinganenenso moshetera chifukwa kuti ndikapita ama of course amapanga criticize eh, eh, amapanga criticize kuti ah kodi kumeneko tikamanga chipatala zi- ndi mpaka na- ukapanga convince amakupatsa ndiye sanangopanga chipatala chokhacho yayi uh, a micro projects under dr munlo anakandipatsanso chipatala china ku katiri chipatala chamakono kwambiri chimene chinamangidwa ndi a european union koma zonsezo zimatengera kuti ifeyo tiperekepo 25% ndiye muna kutinso zimati ehe commu- community community ine- ima- nthawi imene imafunsidwa kuzipeleka 25% ndiye maprojekti ambiri ndithu madera ena sanapangidwe fo kuti 25% ija simaperekedwa koma ine naonesesa kuti "Mm-mm, mwayi uwu eh, it's very rare eh, opportunity ndi micro projects a EU anatipangira zipatala zibwi- ziwiri after giving proposal of course ndi mabridge and so on and so forth

Ehe.
so coming back to my question Eh. ndimafunsa kuti 5 years imeneyi 2014 mpaka pano 20 mwagula makofini angati osalephera kumakhala anthu onena kuti ovutika kwambiri onena- Ovutikitsitsa. wa- ovutikitsitsa osalepherako ndi apo koma imeneyo si program yanga yoti ndizatchukire kuti anthu azandisankhe nayo ndiye ndimakana kwambiri Nthawi zambiri ku Karongako, inde anthu ndalama zimawavuta koma ndimatha kuwamvesa kuwauza kuti akuti kuno kuti almost every other homestead ndi uje household ili ndi ili ndi ng'ombe fo timakhulupirira kwambiri zokhala ndi zifuyo ife kwathuko Eh, nditi ndimawauza kuti aa kodi inu tikamakhala tiziziwa kuti siku lina tizakhala- tizamwalira komanso ine kalekale ndikuziwa ndi- nditangofika mmudzimo Ndinkaona makolo am- ankasunga matabwa kuseri kwa nyumba ndiye ukafunsa nditi ayi timasungira for eventualities makamaka imfa ndiye ine ndimanena kuti this is our tradition we must keep it chifukwa anthu sitingama- sitingamapange subsidize mpakana macoffin iyayi ayi azikhala ndi responsibility yakunena kuti Anytime. anytime Chikhozo chiti. moti mayanga ineyo ama- asa- asama- chifukwa kwathu ku- ku karonga makamaka ife amtundu wa chinkhonde pepani sindifuna kuti ndizikamba za mtundu koma ifeyo tima- tina- timakula ndi tima- timaphunzitsidwa kuyankhula kuyankhula mwachuchuchu Oho. iyo yosakhala koma sa- amati samaname Eh, integrity amaipanga value kwambiri

kuti with such kind of a, a demand inuyo as the legislators what are you doing about it because we can legislate to come up maybe with the uh, national insurance policies uh, fitting all levels of society kumanena kuti pa amanena kuti Malawi kuno ndife amphawi kwambiri eh, most of us Osaukitsitsa. osaukitsitsa sitimatha kukwanisa kukhala ndi makobiri a one dollar per day so

Eh, ndimakhumudwa my morale is down but i normally want to seek a solution to that okay. and ifeyo Malawi kuno umphawi wathu tinawo umenewu titawapanga fund kwambiri makobiri ma universities kuti achite research ina yake chifukwa ichi chimene chavutanso Malawi kuno chonena kuti

We must put first creativity, innovation and excellence because that's key to to, to, to, to, to development you know mm. yeah so anyamata aku ma university watita apa sikulu kudino kodi tikati coffee ndiyo ti coffee ndiye matabwa yoka fa matabwa pano pa ndatu la kwambiri mm. fa mitengo ya tamaimo mm. ndiye mupeza kuti ya no tikuzopanga technology na yake you know mwina udzuja kuupanga njira njira munaona pa matayala sakuja mm. ansungu yes

remain here don't run away chabwino tikucheza ndi amenewa ndi olemekezeka frank tumpale mwenefumbo phungu wa dera lapakati m'boma la karonga komanso ndi running mate wa chipani cha united democratic front udf ndiye tikhale tikubweranso posachedwa pompa kuti tipitirize ndi macheza wathu programu yake ndi face The Nation pano pa Rainbow. Khalani pompo. tikulandiraninso ku programu yathu ya Face the Nation pano pa Rainbow ndipo tikucheza ndi olemekezeka Frank Tumpale Mwenefumbo running mate wa UDF komanso phungu wa dera lapakati boma la karonga takambiranapo kuyambirira nkhani zosiyanasiyana pakadali pano mwina tilowe chigawo chokhudzana ndi ndale kwenikweni kuti ndale zikuyenda motani honorable Mwenefumbo tidalankhula nanu mbuyo nthawi imeneyo mukufunitsitsa uh, kukhala mtsogoleri wa chipani cha aford Zambiri zachitika sitinalankhulaneso mpaka pakadali pano. Mwina tisanayambe kukufunsani za u running mate wa udf kuti zatheka bwanji inu kuulandira. Ziliko bwanji zinthu ku aford? Are you still aford? Oh. Ndikuona badge ya aford apa. kwambiri kwakeso What's going on?
what's going on is that um, constitution ya chipani cha aford mwina ndineneso mobwereza imanena kuti president ndi NEC akasankhidwa akhale zaka folo zikatha zaka folo zija mwezi chaka chomwe mphamvu zatha mwezi wa december anachimalemba ti mwezi wa december mukasankhanenso maudindo muka- oh, mukapange renew mandate kana mukasankhe ena depending on their performance ndiye nthawi ya mungapanga za mabokoso zese mabokoso ena sali ena tinkafuna kuti kukhale convention ndi azathu amene ankakanawo mpaka Kodi- kodi na- ankakana? Ah, ah, nanga chaniso nanga sankati chipani chibe ma structures chipani chibe makobiri chipani sichinakonzeke ouyaye did you try to fund everything kuti zitheke za convention you see e- e- chi- e- chi- e- chipani chomwe chi- cha moyo chomwe chili ndi ti mphamvu zake zili kwa anthu mtsogoleri asapange fandi ayi koma anthu amene amachikonda chipani chija a- akhale limodzi kusonkhesa makobili kupanga zimenezi ndi chidwi china chachikulu kwambiri anthu anasonkha makobili ambiri kwambiri Serious? ah kwambiri yes makobili anasonkhedwa ndeno zimene zinalephereka komanso tinazindikira kunena kuti nkhaniyo isinali momwemoya ifo muona kuti eh, titalimbikira kwambiri kukhoti akhoti atatipatsa tsiku Anatu- anatiuza kuti kapezeni tsiku mnaona tonasekedwa katatu last minute anthu abwera mu Lilongwe tasintha o tasintha tasintha koma mpakana anthu anapanga chisankho koma mona kuti kunali zisankho ziwiri inu chipani chanu munakapangira kuti Chi- chathu tinapanga ku chinakayambira ku St. Bosco

ku St. John Bosco kunena kuti chidwi chofuna kupanga msonkhano panalibe chifukwa ananena kuti tipite ku msonkhano uja 8 o'clock. Anzathu eni ake achipaniwo, eni ake achipaniwo, ife tinapita kumene kuja cha kuma 9 o'clock. Oti tinachedwanso nafenso. Komano awo anachedwatu mpakana half past 2. Atabwera komano kungolowanso okha iwowo iwowo ndi ba- akazi awo ndi ah, banja lawo. anthu onse kuwatsekera panja koma ndimaganiza kuti nkhani imeneyi tisabwerere mbuyo pali zomwe zikuchitika Mm, pano mm, zomwe- I'm not going back. Eh. I'm not going back. Eh, I fam- want to make a follow up to where you are now. oh panopa chabwino panopa ndeno anyway zinachita drag mpakana last year in december where i said uh -uh. Apapa chidwi choti akulu afuna kuti tipange convention palibe nde zaoneka kuti kunali ma convention awiri kunali ma president awiri ndeno zimachititsa manyazinso Where you, you, you oh, Eh, I'm za- glad you za- mentioned that. zima- za- zimachititsa manyazi Ma- ma- ma- mayenda tu mutapindira ujeni Ah, pamajekete osakhala- kuti osakhala bwino ati a president awo Zakuona sala president ena. koma awonso ati ndi a president chipani chimodzi nde ndinaganiza kuti mm zimenezi ndizisiye kaye nde ndinalemba kalata nkulembaso kupanga press conference pa 19 december kunena kuti mm -hmm. ah, ineyo zija zomanena kuti ndine president wa aford ndazisiya kaye ehe okay. awawa poti anali apresident amene asankhidwa 2013 okay ngakhale kuti udindo wawo unatha mu 2017 four years itadutsa akhale a president mwina mwake atitsogolera bwino ati ati ndinazisiya koma na- nanena ndinapempha kunena kuti mchitata amene kunena kuti Bwanji tikumane, tikambirane, inu ndi ine, amene tikusokoneza mwinamwake anthu amene amachitsatira chipani cha aford ichi? Ayi ndithutu, mpakana mpakana. Pano Musa- mpaka pano simunakumane? ayi tinazakumana ife kuti ankafuna kuti tikavomereze kuti azikambirana za a- alliance ndi ndi utm koma muone kuti kuyambira 19 december mpakana chakuma january uku kumapeto ku- pa- pa 4 pa 4 february as a matter of fact pa 3 february as a matter of fact ndiye imene anaitanirana kuti tipite ku, ku, ku, ku, ku, ku neki sikuti kuti tikapangane reconcile

Even panopa ndine ordinary member ku chipani kwathu.
Mumapita?
Aka kupoti chipani chisi chimakumana ayi. Koma akaitana ndimapita. Moti mmene napitira pa, pa, pa 3 February ndinapita ndithu. Mm. Anthu kundiyang'ana kucheuka. Zinayendapo si, si, si, sisana ugwire mgwire numenera.
Iya yeah, zinkaoneka kuti kuti ukane kuti Ine sindivomereza nawo ena moti anagwilapo azimayi ena ake osalephera apo ndi apo koma Anatsinidwa tsinidwa.
bwino osalephera you know ndiyeno komabe ndinene mwachidule kunena kuti tinakhalirana bwino chifukwa chakuti anena kuti a president ndizoti ananena kuti a president athu funa a president athu ine president wanga wakuchipani ndi a Enoch Chihana Okay. Ine sine president iyayi. Okay. Hayi ndithu nazisiya pa 19 December. Yeah, mafano wazakale Yeah. So president.
anati kuti ine pano ndiribe agenda yo- yoti written agenda koma agenda ya number one amene mukugwirizana ndi zokuti ine ndizipitize kwa Chakwera ndi achilima mulipo angati? munali woyamba kuim- ku- ku- ku- ku- ku- kuimika dzanja ndineyo ndiye kuti apa mwi- mwina mukhala oyamba kuti ndilongosole kuti ah, zinakhalanso bwanji zakhalanso bwanji poti munali oyamba ine kuimika naimika ife nakuti

Mtangoti chonchi moti NEC inathera pati? NEC inathera pati? Are you serious? Ina mpakana a president ananena kuti tasainani msanga msanga ndipo hand form ndisainire msanga msanga Mwenifumbo azipita ku Karonga akapereke form yake. Ndinena kuti iyayi president ndipo ndimalize nawo NEC ati patsalanso chani chinanso agenda so ina debate apa. Eh ndi ndinene kuti kodi nanga izi zoti eh, a- a chihana azikambirana ndi- zakuti akapange ndi alliance ndi- ndina- Ndi UTM. ndinapita ndinavomereza okay chifukwa chikhala kuti sinapange zimenezo mukadayima sinakandisayinira moti anakandithamangisa zomene muja

za chipani zinathera paja pa ma primary pa ma pa ma convention mwandimvetsetsa ma convention mwatsoka ife sitinapange convention yathu mpaka pano koma zipani zathu zipani zi- zinzathu zonse zinzathu zinatsatira malamulo a eh, political party act zinapanga ma convention AFORD sinapange convention mpaka lero koma timapita kusankho inapanga ma primaries AFORD sinapange nawo ma primaries Oh, Ah, bwana tanangosankha ndi ine mwina nakana kwambiri kwathuko kuti iya ine were you, panga- were you picked too? i was picked koma nena kuti mm mubwerese anthu akuneki azatsimikize kuti kulibenso wina ndi anabweradi koma koma khansala koma constituency kwanga tinapangisa kwa kuti amapikisana anthu koma ineyo ku mp kunalibe opikisana naye ndi anapanga anabwera koma kuzatsimikiza ndi kuti Mwenifumbo alibe ndi ndimakonda kwambiri kunena kuti what it means that uh, primaries at least took place in my constituency but i had to force them but kwina konseko amangoti iwe ndiye mupeza kuti chitipa yonse tilibe candidate chifukwa kuti oh. chitipa ambiri samagwira nawo zomwe zochitika mchipani cha aford ndi kunyalanyazidwa karonga mm. ndine ndekha

Mmene aneneri ananena kuti pamene zinafika zinafika apa pa tsopano zomati ma president ma president ndi ma presidential running mate sizikhalanso nkhani za chipani za chipani moti ena ake kumapanga mistake amati a Mwenifumbo ndi a vice president a chipani cha cha UDF iya no no no

um, inu a rainbow um, please chifukwa mukamafunsa mafunso ena nthawi zina mumasokoneza ndi omvera chifukwa amaganiza kuti mwina zinthu zolakwika chifukwa mwina uma first of all mumanena kuti kodi malamulo a dziko lino fa mukumusoma zinena kuti every issue in malawi including zomwe mubwereze mundifunsa za madebate tisamangolankhula because tikufuna kukondweretsa anthu kunena kuti eh pali anthu ena andale amaona anthu ngati mavoti what is that that's an empty statement

kuti omvera anu akumvera nonso kunena kuti kodi ncholakwa chakuti president wa chipani chimozi akatenge running mate wa chipani china nzolakwika malamulo adziko la malamulo tibwerenso bwana tika tika yamba kundifunsa mafunso
I'm just trying to say kuti Mu- mudzanditane tsiku lina mudzandipalitse nawo mafunso tibwere chigawo chathu chomaliza cha program imeneyi posachedwa pompa tikangopumira pang'ono koma kumbukirani we are having a chat with the honorable frank tumpale mwenefumbo He is a parliamentarian for Karonga Central komanso ndi running mate wa chipani cha United Democratic Front, udf, koma iwowa ndi a aford ndiye timalizitse posachedwa pompa tikabweranso khalani pomwepo. Chigawo chomaliza tsopano cha Face the Nation, Chatting with Hon. Frank Tumpale, Mwenefumbo, Parliamentarian for Karonga Central komanso ndi running mate wa chipani cha udf. Ku debate ya ma running mate mwavuta kwabasi kumeneko. Um, ambiri amene tacheza nawo ambiri amene amalemba ambiri amene amapanga analyze zinthu ma political analyst akuyamikirani kuti munachita bwino kwabasi moti ambiri pa anthu 4 amene anabwera amakuyikani pa namba 1 oh. mukuzilandira bwanji uh, i must say i'm humbled in the first place uh, Komanso ine ndine odabwa chifukwa ine ndinangopita ku debate kuja kuti ndikayankhule nkhani zomwe zomwe ife tipange mm. e, tika anthu akativotera pa 21 pano. Ena akuti munali ndi likasa kumene kuja. Likasa, likasa koma maonera.
Mm -hmm.
Likasa linakatheka kuonera ngati it was on a screen but eh, likasa timati choncho koma kwamayankhula mwa Ndiye mnandionapo ine penapake ndikupanga chonchi? Osati munaloweza mayankho Komanso- kunyumbaku ya. So umakhala walongeza walo- wa- wa- waloweza mayankho aja ngati mafunso umaziwa zoona zake nzonena kuti anatipasa ma topics for discussion so we were given enough time to do research kuti kodi nkhani ngati iyi ndi mmene zikukhalira m'malawi muno zi- zi- zi- you should expect this so ndinawerenga kwambiri but not also kuwerenga kwambiri eh, ndinene kuti zambiri za izo i think eh, don't forget i was once a minister uh, ku, ku health ku water ku agriculture and i've been so long in, in this game mm. 1999 sipano kuti yeah. my life has just been full of and that's where my question is coming in now yeah mmene mmafotokozera mumaoneka ngati zinthu muzidziwa mm. komanso mungaziyendetse bwino mm. nthawi imene munapatsidwa mpata kugwira ntchito ngati nduna kugwira nawo ntchito ndi boma. Zinthu zimenezi zimakanika pati kuti zilowe ndithu zigwire ntchito? Mmene mwapangira ndi Oh, oh. constituency wanu kuti mwaithandiza yatukuka, Eh. bwanji Malawi at a larger scale sanadutse mmenemo kuti athandizike, atukuke afike pa level iyi? funso limene mukusonyeza ngati kuti inuyo mwina simumanditsata ndili minister chifukwa ndili ku minister of health zinthu zinali bwino kwambiri ndili ku water hii nanji nanji madzi You are trying to say you are a result oriented person. komanso ndili ku agriculture chifukwa simafuna kumalankhula ngakhale chamalankhulapo za makobiri zija Ifwa- kunena kuti ndiyankhule pawere tinena kuti enafe makobiri sivuto mumaona mumaona matama Ta- Tamo.
koma kuti ndiyambe kulakatula nkhani ya za makobiriwa ndi kuti kodi makobiriwa tinapeza liti muona kuti ii koma munthu timamulakwira uyu chifukwa enafe we don't blow our own trumpet koma zezi timangozilandira o akufuna kugulisa chipani ku dpp timangotero Ku- amene akuyankhula chonchoyo alibe nyumba yake alibe ndi nyumba sanamange nyumba ndi nyumba yomwe akukhala mmarenti milandu bwekabweka mmakoti za mmarenti ndiye enafe simafuna kulankhula koma sometimes when they provoke us we shall say so okay but okay so let's forget about that koma eh, ndinene kuti ndili nduna mmene mwafunsiramo mm. makamaka ku agriculture mm. for the first time of course ndinkasogozedwa ndi amalemu a bingu wa mutharika ndipo ine ndimalemekeza kwambiri ndipo ndizawalemekeza late bingu wa mutharika irrespective of the view of anybody that has on late bingu wa mutharika

I think inali njira ya Mulungu. Koma tsopano ndinene chonchi. Ku Ministry of Agriculture, a Diofu mukuwakumbukira amene anali Secretary General wa Food and Agriculture Organization. Flew all the way from Rome, Italy, headquarters, kudzandipatsa ine mendulo yotchedwa Agricola Award. Imene imanena kuti imaperekedwa kwa anthu okhaokha amene aonesa ukatswiri po. yendetsa ntchito zokhudzana ndi za. makamaka kukolola komwe tinakolola chaka chimene chija, dziko lonse linadabwa kwambiri. Of course, I owe it to late President Bingu wa Mutharika because he was my Minister of Agriculture. He gave me the policy guidance, I did the donkey work.

to Swaziland. Ine ndiye mwina amene ndinapita ku Swaziland kukapereka chi chimanga chija 5000 metric tons. Sizinathere pompo. Tinapanganso donate azathu atadandaula ku Lesotho. 5000 metric tons ku Kingdom of Lesotho. I also personally went to hand over that donation to the government to the Kingdom of Swaziland. As if that was not enough. Kunachitika chivomezi chachikulu kwambiri ku Haiti cha uko kufupi kwa America uko. Malawi, a Malawi, a Malawi. From Africa. Zonse ndikunenazi, even zaku Lesotho Swaziland zili ndi Mwenifumbo. Koma a Malawi, Malawians, after producing that record breaking uh, uh, food harvest, tinapanga export and donated

ku malawitu mumvetsetse mfundo zabwino nkuona ndikunena kuti dziko ilili la malawili lili ndi chilichonse chotheketsa kunena kuti aliyense asangalale mmalawi muno pokapokha tikatsatira mfundo zomwe ma technology athu angatipangire so that is my accolade and not only that COMESA eh, FANRPAN anandipatsa chikhoso kunena kuti eyi koma mnyamata unalimbikira nalandiranso kuno chikhoso a Bingunso nkulandiranso Tsopano, ndiye inu mukandidabwe kuti mmene ndimayankha zija zofunsafunsazi. Zinatu zili pa Lachinayi pano. Yes. Fo ngati ndinaloweza zimene zija ndiye izinso ndiye ndiye ndalowezanso za Lachinayi. Ndiye ndamvanso a- akuti iyayi mukufuna tikaf- tikafikirani mpakana ku Mzuzu ngati ndine okonzeka. Chifukwa ndine munthu I'm a public eh, I'm a politician I have to be answerable to the people. Ndiye ndine okonzeka kufika Blantyre ndikafikanso ku Mzuzu. Ndiye zioneka kuti oo akulu aja analowezatu awa. izi zakana zaka zakanika bwanji mukundimvetsetsa nde ndikuuzeni kuti eh, sindifuna kuti ndizitamandire kwambiri chomwe ine ndinganene nchakuti kuwathokoza amalawi ngati akunena kuti ndinachita bwino zikusonyeza kuti ali nchikhulupiriro chonse kunena kuti ine ndi a- olemekezeka atupele muluzi pa 21 pano ndiponso kuti ndikutsimikizireni kunena kuti amalawi chaka chino chokha kaya amawapatsa matisheti kaya amawapatsa nsalu kaya makapsi Zimenezi aona kuti sizimawathandiza pa moyo wawo. Avotera munthu amene akuzindikira kuti kodi boma limayenda bwanji, woopa malamulo a dziko lino. Mwandimvetsetsa? Osanena kuti atipatsa ma t-shirt angati, nsalu zingati. Chaka chimenecho ndiye si chino. Anthu azindikira kwambiri ndi akumudzi omwe ndaona kuti azindikira kwambiri. Muyankhula panozi ndikudabwa kuti anthu a ku Nkhotakota, a ku Mchinji,

Ah, olemekezeka atupele muluzi ndi anzawo ambiri eh, ma members a chipani cha udf akumalawi konkuno ndi anthu a business inenso ndi anzanga angapo sitingafanisi Osati ambiri, koma angapo. ife kwathu mumaziwanso Eh, ti- ti- ti- tizitopanga mabusiness nditanena kuti bwanji tipange sonkhasonkha chifukwa Inu- sikuti mwapereka timaofazi zingati? inuyo mwapereka zingati ngati a Mwenifumbo iya sindikuwuzani masimu ndo ndikuthamanga-thamanga kale tikagulisa nsima ku Mikoma Lodge kuja kutengapo tikalandira ma, malenti uko ndi uko kutengapo Simuulula. kuthamanga-thamanga.
declare your assets here It's very important. This is why even in our democracy tipange lamulo lo- la campaign funding amalawi adziwe chifukwa anthu amene akupanga funding zipani zinazi panopa they have captured those parties akawina amalawi afa a- a- iwo aja savotatu amakhalabe ndi ma billions awo amangoponya chonchi kuwaponya anthu aja Okay. ndi anthu aja azinka kwa anthu ndi anthu akavotera paja voti sitimwapereka mwawinisa ama ino Aza- mwezi khala aza- meko azafuna amakumbukira anthu avota aja kapena amene amapasa makobidi aja that's what is state capture real state state, state capture is in malawi especially in the absence of this law of campaign funding so ifeyo ku udf uh, atupele muluzi anena kuti Mwenifumbo let's not show desperation we know what we want to give to malawians in terms of service delivery ndeno ife sitifuna zokuti atipange capture tifuna voti yathu according to malamulo a dziko lino kuti tasegulira kampeni ndiye mutionatu takonzeka nafenso muvuta Eh, mamzo asatupele ndi mwawo mutiona Nditi yalani this mandatory or statutory provi- provision ya, ya campaign koma ndifunabe kuti muwafunse muzabwerese nawo munomo kuti kodi ndakhola mopereka campaign yanu a Mwenifumbo naipanga estimate kuti 10 million kwacha per misonkhano 2 years yonseyi ndalama mwazitenga kuti muli ma business who is funding you, what are the terms of the agreement of the funding, muzapeza kuti mikana ku debate ya ku Bingu nanena kuti pali malamulo onena kuti amene tinapanga pass parliament mu 2017 kuti 60% ma business aboma onse azipita kwa anthu akuda 40% kwa anzathu enawo malamulo amenewo sakugwira ntchito ayi because they have to look after those people who fund them so ifeyo tapanga avoid zimenezo sitifuna kuti wina akazanene kuti tinakupangani fund makampeni athu

kuchitendekapo chakuja yetu ndiye ifeyo asaone ngati kuti tachedwa sitinachedwe yayi mm. tulemekeza malamulo fwa am- atupele muluzi atinenesera kwambiri nena kuti a mwenifumbo anthu akuvutika ife tili bwino koma ndi nthawi zambiri so tikamapanga malamulo athu sama- samakapange kuti kuti mwenifumbo eya tifuna munthu wakumuzi osa- osaukitsitsa asangalale nawo Eh, ndiye ife tasata Apulumutsidwe.
malamulo tikusata malamulo panopa Aha. Eh.
okay

thousand kwacha tax bracket we started i started talking about it the moment i was cho, i was told that i'm a running mate nkhani ya masienta asinthatu kale nanga si ama- amene ati anthu asienta azinyamula anthu 4 pano ayamba 7 timayankhula about tax bracket tax rebate yapa border taikweza ife up to 1 million kwacha muona ena aitengera Ai- ai- achita aitengera kale minimum wage taikweza kunena kuti up to 2000 kwacha per day sitikufunanso ikhale pa K35,000 of course tax free as well koma ationa kuti anzathu azitenga ndinati no its ok quota system tinayankhula kalekale za quota system ena ango user quota system kuti alowerepo apeze chitseko cholowera kumene quota system yavutako koma anthu akuziwa kuti quota system nanga bwanji simmayankhula mparliament munali ndi mwayi opanga move motion mparliament kusintha quota system muzasinthe mmadikira kuti anthu avutike kaye nde muzasinthe mukalowa mboma nde anthu akuziwa ndikanena kuti chomwe chikundikondwesa ine ndikunena kuti anthu sopano azindikira nchimene chikundilimbisa mtima kuti tikulowa mboma sunganamizeso mmalawi lero zomunamiza oh. ayi ndithu sunganamizeso nde mphamvu yathu ife mm. right honorable atupele muluzi chomwe amanditsimikizira ine frank tilowe muchoonadi mboma tizatumikire mchoonadi

No, tivulira nawo tiyeni tiyende nawo ndithu wapansi omwewo ndithu kuti tichite kampeni ndipo tiyikwanitsa. Nthawi yatha. Ndifuna mupereke liwu lomaliza kwa awo amene akutionera. Muwauza kuti chani? Ineyo chomwe ndingakupempheni omvera nonse makamaka a Malawi amene munalembetsa voti kuti mukufuna kuti zinthu zisinthe choyamba pa miyoyo yanu chifukwa tikati ku Malawi ndekuti zimasinthatu ku Malawi kumakhala kumangidwa misewu kutanitani koma ineyo ifeyo ineyo right honorable atupele muluzi choyamba tunena kuti tikutukuleni kaye inuyo anthunu amene muzikagwiritsa ntchito misewu ija ndi zina zomangamangazo ndiye tikupemphani kuti amalawi chonde mwakhala mukuvota he koma voti yanu simaonesa kusintha kwina kulikonse miyoyo yanu mmasintha ife andale ineyo ndi olemekezeka a Atupele Muluzi kuti tigwire bwino ntchito tanena kuti choyamba ngati amalawi tonsefe tikhululukirane tikhale ngati munthu mmodzi tisasankhane zigawo, mitundu kapena zipembedzo koma tigwirane ngati amalawi potukula dziko lathu potero ndekuti miyoyo yathunso ndi ya ana wathu izasintha nde choncho. Pokavota, musakavote kuti poti awa makaka awa awoneka kwambiri iyayi. Muonesese kuti kodi mfundo zimene zochokera mwa anthu amenewa azatithandiza ife amalawi kapena azathandiza kudzithandiza okha. Ndiye ine ndikupemphani amalawi kuti kamvotereni mwana wanu wofatsa, wa ulemu, wolimbikira pa ntchito ya boma amene ali ndi mfundo zambiri zotukula dziko lino Right Honourable Atupele Muluzi. pa 21 May kuti miyoyo yanu isinthe, dziko lathu lisinthe komanso lipite patsogolo. Zikomo kwambiri. Tikuthokozeni kwambiri Honorable Frank Mwenefumbo chifukwa choti munali nafe mu program imeneyi ya Face the Nation. Sikoyamba kukuyitanani mwakhala mukubwera tikhulupira kutinso manifesto mukamakhazikitsa tikakuyitanani mutipeza muno. A president anunso muwauza abwere. atupere muluzi mwauze kuti atapita amene chakakupatsani kalata eh? munthu wamkulu
zikomo kwambiri well that's it dear viewer that was honorable frank tumpale mwenefumbo parliamentarian for karonga central constituency and also running mate for the united democratic front udf come the 21st of may 2019 my name is aubrey kusakala keep on watching rainbow till we talk again